Ndiye lero ndi tsiku loyambilira limene tikuyambano ndi Graphic Designing, kupasana njira zokuti kuti tiyiphunzire mwachangu tikuyenera titani. Ndiye Graphic Designing tikayiphunzira timaphunzira kupanga ma posters, ma artworks, ma business cards ndi azinzake. Ndiye kuti muphunzire Graphic Designing mwachangu komanso mwa u professional Chachikulu nchokuti mumayenera kuti maphunziro anu aduse magawo ngati awa. Tili ndi color theory imene umaphunzira kwambiri za ma colours kuti ma colours ukuyenera kuti uziyasanja motani and kuti zioneke bwino ukuyenera kutani. Ndiye tilinso ndi typography imene mumaphunzirano kuti ndi ma font ati ndi ati amene tikuyenera kuti tizigwiritsa ntchito kuti zinthu zathuzo zioneka zabwino komanso zapamwamba. Komanso composition and layouting. zinthu zathuzo kuti zikongole pa chimene tikupangacho kaya ndi artwork kaya ndi business card kaya ndi maposters kuti zioneke bwino timeneka kuti tisanje motani sikutitu zinthu timangosanja kuti mwachisawawa basi kungoyika ichi ichi ayi timeneka kuti tizisanja mwadongosolo ndiye ngati tisate Magawo ngati amenewawa, graphic designing tizaiphunzira mophweka komanso osaiwalapo branding komanso logo designing because graphic designer amayenera kuti aziziwa mmene tingapangire ma logos. Ndiye apapano tibwereno ndi ma apps amene mukuyenera kuti muzigwiritsa ntchito kaya ndi pa phone kaya ndi pa computer. Komano ngati muli beginner kuti graphic designing mukuyamba kumene, ndibwino kuti muyambe ndi Canva chifukwa kuti Canva. ndiophweka kumuphunzira coz amakhala ndi ma template okuti savuta kupanga edit and kusintha zinthu sikuti kumakhala kovuta ndiye tiyeni tiyambe ndi canva coz ndiophweka kenakono pamenepopo tikati canvayo taphunzira tathana naye ndikuti titha kubwera ku adobe express tili ndi pixelab komanso pixart Ndiye kuti tikazaphunziranso ngati amenewo ndiye kuti graphic designing yathu izakhala kuti ikukula and tizapanga produce zinthu zabwino zabwino. Ndiye ma apps amene tapereka pamenepopo ndi a mfoni komano ngati mufuna kuti mukhale graphic designer okuti muziyuza computer chachikulu nchokuti ingopitani straight ku adobe photoshop cause ndi wabwino amapanga zinthu zambiri mutha kuphunzira photoshop komanso kuli adobe illustrator amene ali wabho mwina kumbali ya malogo ndi azinzake mwayinso ngati ungapezeke phunzirani corel draw cause ndi wabwino kumbali ngati za malogozo komanso ma vectors ndiye maphunziro amenewa ndikuti Graphic designing siivuta kuiphunzira coz ma graphic designers ndi ambiri. Youtube ndi njira yabwino yokuti mutha kuphunzira. Komabe ena ake ngati mukufunabe kuti a Chichewa Clips alowererepo akuphunzitseni, mutha kutihalaso pa nambala yathuyo ndikuti tikonza phunziro limeneli ndikuti muziphunzira pa mtengo otsika. Ndiye mukaphunzira zinthu ngati zimenezizi kuti graphic designing yanu muimve kukoma, chachikulu chimafunika ndi practice. inu kutitu mukhale mashasha mukuyenera kuti muzipanga practice daily daily kumazipasa chochita mwina pasiku kumazipasa kuti ineyo ndikufuna kuti siku lililonse likamatha ndipange poster imodzi iyayi mwina ndipange business card izizi kumazipanga practice everyday muzapezeka kuti graphic designing yanu mukuipitisa pasogolo komanso Fact yoti graphic designer akuyenera aziwe kupanga ma logos. Akuyenera aziphunzira kupanga ma logo. Mutha kumayeserera ma logo oti anapangidwa kale. Mwina mutha kuyeserera ya Nike or ya Facebook. Kumayeserera zinthu ngati zimene zijazo zimapangisa kuti kupanga ma logo kwanu kukhale kwa pamwamba. Chifukwa choti mmakhala kuti mwapanga practice zinthu zambiri and ganyu wanu simuzamumva kuwawa. Ndiye chinanso nchokuti Ntchito zanu zino mukayamba kupanga anthu azizipeza motani mukuyenera muziweno mmene mungazisatsire ndiye panopa chfukwa choti ziko lathu likupita chitsogolo kwambiri ndi technology chachikulu nchokuti pangani ma Instagram account ma Facebook page komanso ma TikTok accounts coz panopa pa TikTok pa Facebook komanso pa Instagram pamalowedwa ndi anthu ambiri zomwe zingakuthandizireni kuti mupeze anthu ambiri and mukuyenera kuti muziposta ntchito zanuzo kwambiri kumaposta mapostas anu kaya ndi chani kumayika album ija ndithu zimapangisa kuti anthu aziona kuti ah munthu uyu amapanga zotere zotere ndiye tikuyenera kuti tisate zinthu ngati zimene zizi ncholinga choti ntchito zathuzo anthu azione mwachangu Ndiyetu tikapanga ma social media accounts athuwo kuti anthu adziwe ntchito zathu, chachikuluso chimene chimakhalapo nchokuti tizisase tokha. Inu, ndalamatu imadana ndi chete. Sitikuyenera kuti tikhale anthu ogona, tikuyenera tikhale anthu olimbikira ncholinga chokuti ntchito yathuyi itipindulire. Chachikulu, ma advert tiyeni tizipangani kwambiri. titha kumapanga ma advert olo pali facebook ads amene umatha kulipira ncholinga chakuti a facebook apange promote post yakoyo zinthu ngati zimene zijaso titha kumazipanga komano ngati tikuona kuti nzovuta chimene tikuyenera kuchita titha kumapeza olo ma artist mwina iye amaimba kuwauza kuti ndikupangireni artwork yaulere chachikulu nchokuti tizipereke kaye makamaka kumayambiriro tizipanga zinthu mwaulere ncholinga chokuti anthu atiziwe kaya kupeza kampani kaya ndikupeza ma artist ali ndi show kuwapangira zinthu zimene zijazo mwa ulere zimapangisanso kuti anthu atiziwe olo ma company timatha kumaayendera kaya ndi ma artist kuzisasa tokha kuti ineyo ndi graphic designer ndimapanga zinthu zotere zotere zotere kuwaonesa ma samples anu aja pamene make sure kuti ma samples anuwo mukamazapita muzakhale kuti ndinu okuti skill yanuyo ili pabwino and mukaonesanso ma samples abwino. Mmene tikuziwira anthu panopa sapanga ma artwork ambwerera, sapanga ma posters ambwerera, amapanga zinthu zabwino zabwino nde mukuyenera kuti mukamazapita kumenekoko mukamakazisasa muone kuti ineyo apapa ndafikapo basi kuwaonesa kuti tili ndi ma samples awa awa awa awa. Nde skill ngati imeneyiyi ngati muli nayo ya graphic designing mutaiphunzira ndibwinonso kuti muzijoina ma challenges coz kumakhala ma challenges okuti mwina opambana amalandira mphoto inu ma artist kaya ndi ma company amatha kuponsa challenge kuti tikufuna ma graphic designers akatipangira logo yabwino akatipangira poster yabwino owinayo alandira ndalama mwakuti nde ma challenges ngati amene ajawo osamaphwekesa osamaziderera chifukwa kuti mwina chinthu china yake munthu amachiona kuti ah ineyo sindinafikeko koma munthu akapezeka kuti ochita mphumi ndinuyo ndi mwinaso nkuwina kupambana ndrama zankhaninkhani ndi skill imeneyi ndiye ngati tisate njira zimenezizi ndikusimikizirani kuti graphic designing yathu izakhala yopambana and tizapanga nayoso ndrama zochuluka ndiye tionanenso ku video yotsatira imene no tibwere no ndi skill number 2 kuti ino titani nayo kuti tiiphunzire komanso izitibweresera ndrama.